aw minnu bɛ an lamɛnna nin waati in na an b'aw fo ni silamɛya ka foli ye badenya ka foli ani kelenya ka foli n'o ye kisi bɛ aw ma an'ala ka hinɛ an'ala ka barika ala k'o jaabi ne aw ye n'an bolo yɔrɔ la an bɛ ala tanu ka ala barikada ka ala waleɲumandɔn masa min ka hɛrɛ caman kɛ anw ye a hɛrɛw la belebele o de ye silamɛya ye ala ma hɛrɛ kɛ adamaden ye hɛrɛ min ka bon ka tɛmɛ silamɛya kan ala ma kado di adamaden ma kado min ka bon ka tɛmɛ silamɛya kan an bɛ ala tando o silamɛya in kan silamɛya min ala de hinɛna anw na k'an bila silamɛya wɛrɛ kɔnɔ an ka fanga tɛ an ka setigiya tɛ an ka kodɔn tɛ ayi i ka kodɔn o t'i kɛ silamɛ ye i ka fanga t'i kɛ silamɛ ye i ka nafolo t'i kɛ silamɛ ye sabu o nafolotigi caman de bɛ dugukolo sanfɛ o kodɔnna caman de bɛ dugukolo sanfɛ o fangabatigi caman de bɛ dugukolo sanfɛ yoliyoli la u t'a dɔn ko ala ye masa ye masa min ka kan ka bato u t'a dɔn ko diina bɛ yen min ye silamɛya ye n'o nana adamaden ka lafiya kosɔn o kama an bɛ ala tando hali ni ala ma fɛn wɛrɛ k'an ye bilen silamɛya kɔfɛ anw ti ɲɛbɔ fɛn wɛrɛ fɛ an bɛ ala deli min na dɔrɔn o de ye ala ye anw sabati silamɛya tagabolo kan k'an fatu silamɛya kan bɔgɔ bɛ taa kɛ an kan don min na o y'a sɔrɔ an k'an ya mission rempli n'o ye an nakun ye dugukolo sanfɛ wa an ma na dɔ wɛrɛ la dɛ an nana ka na ala de bato ni fɛn wɛrɛ yela an senkɔrɔ min n'alabato tɛ kelen ye fo n'a taara sɔrɔ o fɛn bɛ an dɛmɛna alabato de la n'o tɛ n'a kun t'o ye o ye gbansan ye o la an bɛ ala tando nin nɛɛmaba in kan an bɛ kisi ni nɛɛma caman ɲini ala fɛ

liman kana yarju llaha wal yawm al akhir a ko ala kira kɛla an ka dugalen de ye an k'a filɛ k'a ladege a ka batow kɛ cogoya min na an k'a kɛ ten ka dan o ma a k'a ya ɲɛnamaya baji tigɛ cogoya min na an k'a tigɛ ten an ka dan o ma an kana fɛn wɛrɛ kɛ min n'o ma ye ale ka ɲɛnamaya kɔnɔ o la an b'a ɲini ala fɛ k'an sabati nin kira in ka taabolo kan ala k'o k'an bɛɛ lajɛlen ye an bɛ dugawu kɛ a ka somɔgɔw ye a n'a ka sahabaw sahaba minnu kɛla a sago ye sahaba minnu k'a dɛmɛ gɛlɛya la ani nɔgɔya la sahaba minnu k'a dɛmɛ tumana min na silamɛya ka kunan sahaba minnu ka layidu ta ye wa o ka layidu dafa fana o ka layidu min ta ye minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alayhi ninnu kelen kelen bɛɛ ka layidu min ta ala kira ye o ka layidu dafa dɔw sala layidu in dafa sira kan dɔw yɛrɛ sigilen bɛ olu kan ka sa layidu in sira kan anw bɛ silamɛya min kɔnɔ su min tununna silamɛya wulikajɔ kɔnɔ a ka siya bana su ye nk'olu ka gɛlɛya sɔnminɛ de k'a to anw lafiyala diinɛ in kɔnɔ olu ka saya de k'a to anw lafiyala diinɛ in kɔnɔ wa a ma ban an fana ka kan ka an yɛrɛ di diinɛ in ma yaasa maa minnu ma diina in ko mɛn fɔlɔ u k'a mɛn u ka don a la maa minnu bɛ diina in kɔnɔ n'o t'a kɛcogoya dɔn an kan k'o kalan a kɛcogo ɲuman na mission min bɛ ne ni e bolo o de ye an bɛ dugawu kɛ maa ɲuman minnu nana olu fana ka baara kɛ baara min b'a to diina bɛ sabati fo ka taa se lahara don ma an bɛ ala deli ala k'an fara olu kan an baden silamɛw hali bi an bɛ an ka walada kan walada min n'an ye a yiri turu kabini waati jan n'an bɛ kan ka ji k'a kan ji kɛ a yiri kɔrɔ a kɔni feerenna fo ka denw bɔ a la nka an ma ban fɔlɔ n baden silamɛw ala kira sallallahu alayhi wa sallam a ye hadisa min fɔ n'an ka walada sigilen de o kan k'a fɔ cɛ caman de ka ala sɔrɔ cɛ caman de kɛra ala jɔn ye nka musow caman ma ala sɔrɔ muso caman ma kɛ ala jɔn ye minnu ka ala jɔnya dafala n'o ka ala kelenbagateya dafala o de ye muso naani ye an ka muso naani kelen kelen bɛɛ ka ɲɛnamaya fɔ mun de kosɔn o kɛla dankɔrɔw ye ala ka diina kɔnɔ n'ala y'o suwazi k'o kɛ musow ka ɲɛmɔgɔ ye maa ti don arijinɛ kɔnɔ musow la fiyewu ni nin musoba ninnu ma don arijinɛ kɔnɔ o ka arijinɛ sɔrɔ sababu kɛla mun ye mun de ka muso ninnu kɛ musobaw ye n'ala kira ko ko muso tɔw k'o filɛ k'o ladegi an kumana a kelen kelen bɛɛ ka ɲɛnamaya kan asiya firawuna muso mariam isa ba khadija bintu khuwayilid ala kira furumuso ɲuman fatumatu zahara ala kira denmuso sallallahu alaihi wasallam o la ninnu ka ɲɛnamaya kɔfɛ an ko an bɛ yiriden min tigɛ ka bɔ ninnu ka ɲɛnamaya ye yirisun na sa an b'o walada de kɔnɔ muso juma ka di cɛw ye muso juma man di cɛw ye o la muso min ka di cɛw ye an ka caman fɔ a la an ka walada tɛmɛlen na hali bi an bɛ kan ka o walada tɔ de walawala muso min ka di cɛw ye o de ye muso ye muso min t'a cɛ tɔɔrɔ la tu'dhiha muso min t'a cɛ tɔɔrɔ muso min b'a cɛ gasi sigi muso min b'a furu kun dɔn e bɔla dugu wɛrɛ de la ka na e bɔla jamana wɛrɛ de la ka na e bɔla karte wɛrɛ de la ka na e bɔla du wɛrɛ de kɔnɔ ka na e bɔla kabila wɛrɛ de kɔnɔ ka na bamananw ko bamanankan na mɔgɔ nakun ka fisa i yɛrɛ ye n'i m'i nakun dɔn fiyewu i hakili ma dafa n'i m'i nakun dɔn i ka adamadenya ma sabati fo muso k'a dɔn k'a fɔ ale nakun tɛ dɔ wɛrɛ ye furu ye a nakun ye furu de ye wa furu in sigilen don fɛn minnu kan muso ka kan k'o dɔn k'o baara n'o kɛla i ka kabila bɛ kunnawolo i faw bɛ kunnawolo i baw bɛ kunnawolo nka n'i ma baara kɛ n'o furu tagabolo ye i ka kabila bɛ dɔgɔyama sɔrɔ i bɔkolo bɛ dɔgɔyama sɔrɔ i fa bɛ dɔgɔyama sɔrɔ i ba bɛ dɔgɔyama sɔrɔ hali n'o ma fɔ o la ko muso kana a cɛ tɔɔrɔ ɲa si si ma wa a bɛ fɔ fɛn fɛn ma ko tɔɔrɔ muso man kan ka o ɲɛsin a cɛ ma e m'a mɛn wa n balimamuso ala kira bɛ kan k'a fɔ sallallahu alaihi wasallam yahdharu almar'ata min idha'i zawjiha nin hadisa in ala kira y'a lakale a bɛ kan ka muso bagabaga

fa innama huwa dakhilun yushiku an yufariqaka ilayna allahu akbar alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko muso si t'a cɛ tɔɔrɔ k'a cɛ dusu kasi k'a cɛ sɔn sigi tasuma kan komi an ka muso bɛ cogoya min na ale tɛ lafiya fiyewu f'a k'a cɛ tɔɔrɔ a dɔw yɛrɛ bɛ kangari da cɛ ye i bɛ taa ten de ya i bɛna n sɔrɔ yan allahu akbar sadi muso y'i labɛn a cɛ tɔɔrɔ kama balaw min b'a la tacɛ min b'a la halaki min b'a la balimamuso a lamɛn dɛrɛ alakira bɛ kan k'a fɔ ya sallallahu alayhi wa sallam a ko muso si t'a cɛ tɔɔrɔ ka bɔnɛ jigin a cɛ kan k'a cɛ dusu kasi diɲɛ in kɔnɔ yan fo cɛ in muso minnu bɛ arijinɛ kɔnɔ ala ye muso minnu don cɛ in garijigɛ la arijinɛ kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko hurul ayn balimamuso bɛ huru aynu kɔrɔ dɔn wa hɔrɔnmuso minnu bɛ cɛ ɲa suma k'a dusu suma k'a ladon k'a lafiya arijinɛmuso yɛrɛ a bɛna baara min kɛ ala y'u tɔgɔ la a la hurul ayn hɔrɔnmuso sabu muso fɛn fɛn ka a cɛ tɔɔrɔ i tɛ hɔrɔnmuso ye i bɔla hɔrɔnya wɛrɛ kɔnɔ muso fɛn fɛn k'a cɛ lebu i bɔla hɔrɔnya wɛrɛ kɔnɔ muso fɛn o fɛn ka balawu jigin a cɛ kan i bɔla hɔrɔnya wɛrɛ kɔnɔ muso fɛn o fɛn n'i ye tulon kɛ furu la i bɔla hɔrɔnya wɛrɛ kɔnɔ e tɛ wele ko hɔrɔn ɔ alakira ko ya sallallahu alayhi wa sallam muso minnu bɛ arijinɛ kɔnɔ n'ala y'u labɛn cɛw kama olu tɔgɔ ko hurun ayn huru kɔrɔ ye di hɔrɔnmuso al ayn minnu bɛ cɛw ɲa suma ka o dusu suma o la ala ye cɛ minnu muso dan a ye muso minnu garijigɛ don cɛ la arijinɛ kɔnɔ yen ko dunya muso si tɛ a cɛ tɔɔrɔ fo o tɔɔrɔ bɛ taa se a ka arijinɛ musow ma tuma o tuma ni dunya muso k'a cɛ tɔɔrɔ aa ko tɔɔrɔ in bɛ yɛlɛ ka taa arijinɛ kɔnɔ ka taa se cɛ musow ma arijinɛ kɔnɔ yen olu fana bɛ dimi sɔrɔ u bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ u dusu bɛ kasi mun kama e bɛ kan ka fɛn de tɔɔrɔ fɛn min t'i ta ye a kalifala i ma de o a kalifal'i ma yanni waati a bɛna waati min kɛ dunya kɔnɔ a kalifal'i ma o de kɔnɔna la wala o kalifa min dil'i ma n'i ye tɔɔrɔ las'a ma dɔrɔn minnu yɛrɛ ta don kalifa in ye olu bɛ ŋuna olu dusu bɛ kasi olu bɛ hami o bɛ kuma min fɔ balimamuso i ma i b'a kalama wa katalaki lahu ala ka danga b'i kan jaa mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen min bɛ muso jugu dangala n'a ka bɔnɛ jigin a cɛ kan n'a k'a cɛ tɔɔrɔ tuma o tuma ni muso k'a cɛ tɔɔrɔ arijinɛ musow bɛ o muso in danga katalaki lahu ala ka danga b'i kan fa inama huwa dakhilun ɛɛ ko nin ye kalifa de ye koyi ala y'a kalifa i ma i ta tɛ koyi i ta bɛ k'a ye n'i kɛla a sago ye. i ta bɛ k'a ye n'i donna a ɲɛna da fɛ i ta bɛ k'a ye n'i kolol'a ye nka i ta tɛ paseke i b'a janfa la i ta tɛ paseke i b'a tɔɔrɔ la i ta tɛ paseke i bɛ bɔnɛ jigil'a kan i ta tɛ paseke i b'a lebu la wala n'a bɔsira i la a bɛ taa di minnu ma n'olu ta don olu bɛ dimi o dusu bɛ kasi o dusu kasitɔla bɛ min f'i ma ko ala ka danga b'i kan o kɔrɔ de ala ka danga bɛ muso bɛɛ kan min b'a cɛ tɔɔrɔ min b'a cɛ lakasi min b'a cɛ si ɲɛnɛ min bɛ duɲa nege bɔ a cɛ la fa inama huwa dakhilun yushiku an yufarikaka ilayna a ko yanni sɔɔni cɛ in bɛna bɔ i bolo saya bɛna cɛ in bɔ i bolo saya bɛna cɛ in jagoya bɔs'i la a bɛna na anw fɛ yan i ka waati min kɛ n'i b'a dusu kasi la anw minnu waati caman de kɛ an bɛ lafiya an b'o lase cɛ in ma balimamuso nin ala kira kumakan de sallallahu alaihi wasallam ala tuma o tuma n'i b'i cɛ tɔɔrɔ la fɛn minnu labɛnlen don n'o bɛ ka k'i danga o de ye arijinɛmusow ye k'i to dunya kɔnɔ cɛ ka sɔsɔ la cɛ tɔɔrɔ la i n'a arijinɛmuso a cɛɲa a ka dawula a bɛ komi san ni dugukolo

a ye ladilikan min d'a den ma ladilikan in ka siya n baden alisilamɛw ladilikan in n'an ye baara kɛ n'a ye an ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ walahi an bɛ lafiya lukumana a bɛ kan k'a fɔ a dencɛ ɲɛna a ka ladilikanw kɔnɔna la a ko ya bunaya e ne den ne kanubaga itakili marata su aa k'i ye siran muso jugu ɲɛ dɛrɛ muso jugu tɛ dɔ wɛrɛ ye o min bɛ bɔnɛ jigin a cɛ kan min b'a cɛ tɔɔrɔ min bɛ dilan tigɛ a cɛ la min b'a da tigɛ a cɛ la min t'a cɛ jate min mako t'a cɛ la a tɛ siran a cɛ ɲɛ a tɛ maloya cɛ ye a tɛ cɛ bonya don foyi la bilakoro ka bon a bolo ka tɛmɛ a cɛ kan n'i ka saraka d'a ma k'a ye taga di mɔgɔ jaasinin ma mɔgɔ halakinin ma mɔgɔ ta tiɲɛnin ma n'a ma maloya a bɛ taa d'a cɛ ma o de ye muso jugu ye lukumana ko a dencɛ ma itakil marata so k'i ye siran muso jugu ɲɛ hali n'a nunkala ka jan siran muso jugu ɲɛ hali n'a jɛlen don pasi pasi siran muso jugu ɲɛ hali n'a sigiyɔrɔ ka bon siran muso jugu ɲɛ hali n'a dawula ka bon siran muso jugu ɲɛ hali n'a cɛ ka ɲi fa innaha i k'a dɔn muso jugu tusiibuka a b'i siw gbɛ kabla almasiib ka sɔrɔ i ma kɔrɔ Allahu akbar Allahu akbar dusukasi bɛ adamaden si gbɛ ka adamaden kɔrɔ ka sɔrɔ a ma se kɔrɔya ma ka sɔrɔ a ma kɔrɔ fɔlɔ nka fɛn min ka jugu si gbɛ ka si fin yɛlɛma k'a kɛ si gbɛ o de muso jugu ye sabu a b'i kan so kɔnɔ yo muso jugu bɛ cɛ bali sunɔgɔ ma a bɛ cɛ bali dumuni ma a bɛ cɛ bali ka sigi a ka so kɔnɔ o dusukasi n'o farafarala ɲɔgɔn kan o bɛ cɛ si gbɛ ka sɔrɔ a ma kɔrɔ fɔlɔ i ma denmisɛnnin caman ye si gbɛ la wa a kun tɛ dɔwɛrɛ ye muso jugu min b'a bolo so kɔnɔ o de kɛlen bɛ ka ta tiɲɛ ni halaki lase a ma o la ne balimamuso i janto i yɛrɛ la foyi kana sɔrɔ e bolo i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛ kan ka cɛ tɔɔrɔ i bɛ kan ka daga sigi cɛ da la ka so kɔnɔna ko nege bɔ cɛ la ala ka hakili ɲuman d'an ma n'an bɔla o yɔrɔ la waati cogoya kosɔn cɛw bɛ min fɛ musow la iktasibi ridwa zawjik i furucɛ ka diɲɛ ɲini aa i furucɛ ka diɲɛ ɲini a to i furucɛ ka diɲɛ i ma a to i furucɛ ka diɲɛ i ma sabu ni muso furucɛ diɲɛna muso min ma a y'a filɛ ala kira ye kado min labɛn o muso ye sallallahu alayhi wa sallam

balimamuso i furucɛ ka diɲɛ ɲini a to i furucɛ ye diɲɛ i ma dunya kɔnɔ yan sabu furucɛ ye diɲɛ i ma dunya kɔnɔ yan i ka kunnandiya n'i ka lafiya n'i ka sabati bɛɛ b'o de kɔnɔ denw ka don do la denw ka don da la ka k'i sago ye i furucɛ ka diɲɛ ye ele yɛrɛ ka lafiya i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i ka lafiya i ka ɲɛnamaya laban waati i k'i ka musokɔrɔbaya kɛ hɛrɛ ni hakilisigi ni dususuma na i ka don kaburu kɔnɔ ni bonya ni karama ye i ka wuli ka jɔ ala ɲɛfɛ lahara don jalakili t'i kan hakilisigi o fura ti dɔ wɛrɛ ye cɛ ka diɲɛ i ma o la n balimamuso i bɛ fɛn fɛn ɲinina i ka ɲɛnamaya kɔnɔ min ka bon n'a bɛɛ ye o le ye cɛ ka diɲɛ ye cɛ ka diɲɛ ɲini baaradenya kɛ cɛ ye f'a bɛ diɲɛ i ma jɔnya kɛ cɛ ye f'a bɛ diɲɛ i ma cɛ ladon f'a bɛ diɲɛ i ma i ka ɲɛnamaya saraka cɛ ye f'a bɛ taa diɲɛ i ma. balimamusow an bɛ yɔliyɔli la dugu kɔnɔ i yɛrɛ yiraw wariw di jeliw ma tɔgɔ kosɔn wari farote denkunli yɔrɔw la kɔɲɔko yɔrɔw la k'o b'i fasa fɔla walima bi o b'i kolo fɔla i b'i ka wari dila mɔgɔ minnu ma olu y'i tɔgɔ fɔ o ye tɔgɔ gansan de ye i ka kan k'i ka wari di maa min ma k'i ka kɛnɛya d'a ma k'i ka wulikajɔ d'a ma k'i ka farifoni d'a ma o le y'i furucɛ ye sabu n'i ye nin bɛɛ k'a ye a bɛ diɲɛ i ma o n'a diɲɛna i ma i kisila dunya kɔnɔ i kisila kiyama e m'a ye ala kira bɛ kan ka fɔ sallallahu alayhi wa sallam a ko muso fɛn o fɛn n'i sala k'a sɔrɔ i furucɛ diɲɛlen don i ma ko i donla arijinɛ kɔnɔ ala kira m'a fɔ k'i bɛna don arijinɛ kɔnɔ dɛ a ko i donla arijinɛ kɔnɔ a ka arijinɛ lakile d'i ma i b'a dɔn ala kira ka sahabaw la sallallahu alayhi wa sallam sahaba tan de bɛ yen ala kira ye minnu tɔgɔ tigɛ k'a fɔ o bɛna don arijinɛ kɔnɔ sahaba wɛrɛw bɛ yen ala kira y'olu tɔgɔ tigɛ nka ala kira ma arijinɛ latigɛ sahaba bɛɛ ye dɛrɛ e bɛ sahaba dɔn wa minnu limaniyala ala kira ma ka sɔn ala kira ye ka tugu ala kira kɔ ka sabati ala kira ka tagabolo kan ka diinɛ in dɛmɛ kɛlɛkɛ yɔrɔw la o ni an'o ka nafolo nka o bɛɛ n'a ta ala kira ma arijinɛ latigɛ sahaba bɛɛ ye fo n'a kɛla sahaba damadɔ ye mɛ ala kira ka arijinɛ latigɛ ele muso ye muso juma min cɛsirila a ka furu kɔnɔ fo ka cɛ ka diɲɛ sɔrɔ cɛ ka diɲɛ bɛ sɔrɔ fɛn caman de la n balimamuso waridu azawuj n'i bɛ fɛ ka cɛ ka diɲɛ sɔrɔ ne balimamuso a bɛ sɔrɔ fɛn minnu na o fɛn dɔw filɛ inda al masaib tumana min na ni gɛlɛya jigila cɛ kan ni masuba jigila cɛ kan muso ka se ka jɔ cɛ ni masuba cɛ cɛ ni gɛlɛya cɛ aa o ka di cɛw ye walahi ni cɛ nana ye gɛlɛya k'ale sɔrɔ muso lɔla ale ni gɛlɛya cɛ ka gɛlɛya daga jugu ta ka bɔ ale da la bilahi o ka di cɛ bɛɛ ye cɛ bɛ diɲɛ i ma siga t'a la faantanya na wagati cɛ dɛsɛ wagati a dɛsɛla nasɔngɔ kɔrɔ malobɔrɔ tɛ sela ka san bilen kababɔrɔw tɛ sela ka san cɛ bolo facture nana dati bɛ sela cogoya tɛ yen ka taa a sara luwanze wari cayala kangari lala cɛ ye ko ni kalo wɛrɛ sala n'i m'a sara k'i bɛna bɔ so kɔnɔ ɛ ala o gɛlɛya min ɲɛsinnen bɛ cɛ ma o dɛsɛ min ɲɛsinnen bɛ cɛ ma o fangantanya min ɲɛsinnen bɛ cɛ ma ni muso wulila ka jɔ cɛ ni o fangadaga ni o gɛlɛya ni o maloya cɛ la hawla wala quwwata illa billah wallahi cɛ bɛ diɲɛ i ma a bɛ sɔn i ye ni cɛ diɲɛna i ma n balimamuso i ka fɛn bɛɛ sɔrɔ dunya kɔnɔ i ka fɛn lafiya fɛn bɛɛ sɔrɔ kaburu kɔnɔ i ka lafiya fɛn bɛɛ sɔrɔ kiyama kɛnɛ kan o kɔrɔ de ye hami wɛrɛ man kan ka kɛ muso la a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ fo n cɛ bɛ diɲɛ n ma cogo di hami wɛrɛ man kan ka kɛ muso la duɲa kɔnɔ fo n cɛ bɛ diɲɛ n ma cogoya di ne balimamuso est-ce que o hami bɛ aw la wa est-ce que aw bɛ jɔrɔla n'o ye wa aw bɛ hamina n'o ye wa aw bɛ jɔrɔla n'o ye wa muso jumɛn de bɛ yen k'a ka hami ye a cɛ bɛ diɲɛ a ma cogo di muso ka kan ka miiri o ma ne ka kan ka mun de kɛ bi ni n cɛ bɛ diɲɛ n ma n ka kan ka mun de kɛ sini ni n cɛ bɛ diɲɛ n ma n ka kan ka jɔ jɔyɔrɔ jumɛn na ni n cɛ bɛ diɲɛ n ma n man kan ka mun kɛ n'o kɛbaliya b'a to n cɛ bɛ diɲɛ n ma la hawla wala quwwata illa billah nka n balimamusow filɛ bi aa a ka d'o ye bɛɛ ye diɲɛ o ma fo n'a kɛla o furucɛ ye o mako si tɛ o furucɛ ka diɲɛ la halaki don ani taciyɛn don n'i fɔnna i furucɛ ka diɲɛ la sabu ala kira sallallahu alayhi wa sallam a ye arijinɛ lakile di muso ma muso min furucɛ diɲɛna a ma ala kira ye arijinɛ lakile di o tigi ma fahiya fil janna n'i bɛ fɛ ka arijinɛ muso tagamatɔla ye duɲa kɔnɔ yan a ɲini muso min cɛ diɲɛna ma n'i bɛ fɛ ka dugawu ɲini muso fɛ k'a ka dugawu bɛ jaabi telimani na ka tɛmɛ karamɔgɔ ninnu kan min sigi minnu sigilen bɛ bon kɔnɔ k'olu ye ala jɔn ye muso yɔrɔ ɲini muso min n'a cɛ diɲɛna ma walahi a ka dugawu bɛ jaabi sabu arijinɛden don ni maa min ka arijinɛ pɛrɛpɛrɛ latigɛla ni maa min tɔgɔ welela arijinɛ kɔnɔ ni arijinɛ lakile dila maa min ma ala kira bolo o ye mɔgɔ ye maa min ka dugawu bɛ jaabi an bɛ girin mɔgɔ caman kɔ k'u ka dugawu bɛ jaabi ee badenma bɛ wuli ka t'i ka baara la aha ɔ nka mɔgɔ min ka dugawu bɛ jaabi ni siga t'a la fiyewu o de ye muso ye muso min n'a kolola cɛ ye n'a sɔnna cɛ ye f'a cɛ yɛrɛ diɲɛna ma nka n'o ka saraka d'i ma bi k'e t'a di muso ma muso min cɛ diɲɛni b'a ma aa n m'a fɔ i t'a a muso sɔrɔ dɛ nka i bɛna mɛɛn yɔli yɔli la n'i ka saraka y'i bolo dɛ ala ka hakiliman d'an ma o la cɛ ka diɲɛ bɛ sɔrɔ masubaw de kɔnɔ ni masuba jigila cɛ kan walima lebu bɛ ɲini ka cɛ sɔrɔ walima fangantanya ɲɛsinna cɛ ma a bɛ ɲini ka dɛsɛ a jɔyɔrɔ kow la bana nana cɛ dɛsɛla a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ ye aa muso e bɛna baara min kɛ cɛ ye a ka bana kɔnɔ bilahi o b'a to cɛ bɛ diɲɛ i ma n'a sala bana in kɔnɔ walima n'a kɛnɛyala n ko banabagatɔ dɔw cɛ banabagatɔ dɔw tellement muso k'a ladon a satɔla a bɛ min fɔ muso ɲɛna walahi komi n tɛna bɔ bana in na n'o tɛ ni n tun bɛna bɔ bana in na walahi n tun bɛ k'i sago ye sabu bonya tɔ tɛ a b'a cɛ ko k'a cɛ saniya k'a bila propre k'a ka furaw d'a ma k'a ka dumuni d'a ma k'a digidigi k'a mase fo cɛ in bɛ taa sunɔgɔ muso in bɛ tile bɛɛ kɛ a cɛ kɔrɔ a bɛ su bɛɛ kɛ a cɛ kɔrɔ denkundi wa a ka sira t'o la bilen kɔɲɔko wa a ka sira t'o la bilen ale kɔni ɲɛsinnen b'a cɛ de ma dɔrɔn a bɛ cɛ kɛrɛfɛ ni cɛ mako donn'a la cɛ b'a wele cɛ bɛ se k'a wele siɲɛ joli muso in pɛrɛlen don k'a cɛ kunbɛn a tɛ sunɔgɔ fo ni cɛ in sunɔgɔla n'a sunɔgɔla fana a ka sunɔgɔw bɛ tigɛ tigɛ sabu waati bɛɛ a bɛ kunu ka cɛ filɛ yali cɛ mako bɛ fɛn dɔ la wa a bɛ cɛ saniya k'a bila propre cɛ bɛ diɲɛ o muso sugu de ma balimamuso nka kabini e cɛ banana e ka e cɛ bana ma i ka lɔgɔ dugu taga sa. e cɛ banana o m'i ka feere sa e cɛ banana o m'i ka tɔn taga sa i cɛ banana o m'i ka denguli yɔrɔ tagaw sa i cɛ banana o m'i ka furu taga yɔrɔw sa dɔnkɛ yɔrɔw muso an ka jɔlaba muso in bɛ sɔn ka a cɛ bananinba to ka taa sigi dɔnkɛ yɔrɔ la a dɔw bɛ wuli k'a yɛrɛ yuguba i bɛ yugubali min dɔn a t'a ka dugutaga sa a t'a ka lɔgɔ dugutaga sa a t'a ka voyage sa a t'a ka feere sa denguli yɔrɔ taga a t'o sa kɔɲɔko yɔrɔ taga tɔnsigi yɔrɔ a t'o sa la hawla wala quwwata illa billah ni cɛ sara o cogoya la mɔgɔ fɔlɔ min bɛ kule o de ye ale ye a bɛ kule komi a b'a da fara bilahi gbɛɲɛdaya don bɛɛdaya don n'o tɛ i ka kan ka lamaga de k'i fari kalaya e bɛ kasi mun na ala ka hakili ɲuman d'a ma o la cɛ a ka diɲɛ bɛ ɲini fɛn minnu kɔnɔna la o de ye nin n'a ɲɔgɔnna ye ka nisɔndiya ladon cɛ kan ka cɛ jigi tigɛlen to ten a jigi tigɛlen don jurumantɔw wurila a nɔfɛ kasodon yɛrɛ b'a la k'a sigilen to a t'a dɔn a b'a kɛ cogoya min na lawagati sela a ma se ka sunɔgɔ cɛ lakunu walima cɛ lasigi a fɔ a ɲɛna warinin bɛ n bolo ayiwa n bɛna d'i ma i b'i yɛrɛ sutura n'a ye ɛɛ ala walayi cɛ dɔw bɛ yen tellement a bɛ bala o la o tɛ se ka fɛn fɔ o ɲɛji de bɛ ka bɔn ni cɛ ɲɛji bɔra i ka nisɔndiya kama i ka sutura kosɔn i ka dususuma baaraw kosɔn ɲɛji bɔ in b'a yira k'a fɔ a diɲɛn'i ma nka sani an y'an cɛw ɲɛji labɔ ni dususuma ye ani an ka sutura ani an ka ladonko ɲuman an t'o kɛ dɛ anw bɛ an cɛw ɲɛji bɔ ni dusukasi de ye ani sɔnja ani dɔgɔyama ani lebu n'i ka bi cɛ kasitɔ ye a muso nɔfɛ a k'a dusu kasi walima k'a tɔɔrɔ walima k'a lebu walima a bɔra a jigi kɔrɔ e muso fɛn o fɛn n'i k'i cɛ ɲɛji labɔ dususuma hakili sigi sabati ala kira ye arijinɛ lakile d'i ma cogoya min na k'i bɛ arijinɛ kɔnɔ a b'o cogoya la n'i k'i cɛ ɲɛji labɔ ni dusukasi ani sɔnja ani i ka balaw ɲɛsin a ma ani ka kanagbɛlɛya ari jahanama lakile fana d'ile ma ten mɔgɔ t'i kɔn jahanama kɔnɔ ala ka hakili ɲuman d'an ma n'an bɔl'o yɔrɔ la an bɛna yɔrɔ jumɛn na muso min ka di cɛw ye

n'a nisɔngoyala fara a kan nisɔngoya in na hali n'a tagala sɔrɔ e le nisɔndiyalen don mais ka taa sɔrɔ tuma o tuma ni cɛ nisɔndiyalen don e le nisɔngoyalen don ni cɛ nisɔn ka di e le nisɔn ka go ni cɛ nisɔn ka go e le nisɔn ka di n balimaw ɲɛnamaya bɛ taa o kan cogoya di cɛ bɛ na ka bɔ baarakɛyɔrɔ la o lon dɔ a nisɔndiyalen don wariw sɔrɔla juruw sarala lɔgɔ marché la a nisɔndiyalen de bɛ don so kɔnɔ a ɲagarinba tuma dɔ la a tɛmɛtɔ la a bɛ tɛmɛ chawarma la ka sɛ rɔti dɔw san ka gatow san sokosew la ko a bɛna di a muso ma sabu a nisɔndiyala a bɛ na muso muso kɛlen bɛ ka a ɲɛ bila pe premier la subhanallah ni cɛ ka sɛ d'a ma k'a bila gabugu da la yen a tɛ cɛ ka nisɔndiya a t'a lamuguri ye aa ala balimamuso i ka ɲɛnamaya gɛlɛyala koyi i ka ɲɛnamaya gɛlɛyala lon bɛɛ tɛ kelen adamaden bolo can don hali n'a sɔrɔ i dusukasilen don nka n'i ka nisɔndiya ye i cɛ ɲada kan don o don e ka dusukasi i kan k'o kunu k'o su don ka fara i cɛ kan a ya nisɔndiya la wa n'a sɔrɔla don min na fana ka taa sɔrɔ e yɛrɛ nisɔndiyalen don nka i nana sɔrɔ i cɛ dusukasilen don a nana a sigilen bɛ divan kan a bolo b'a da kɔrɔ walima a bɛ kan ka curuw kɛ walima a bɛ kan ka kelenna kumaw kɛ i b'a dɔn o don na k'a fɔ a dusukasilen don e ka kan ka gbɛrɛ a la ka fara a kan dusukasi la hali ni denmisɛnw k'u bɛ mankan kɛ a ye jɛ ka bɔ yen dusukasi de b'an ka so kɔnɔ bi ni terimuso min nana i fɛ baro la a yir'a la k'a fɔ vraiment anw ka so kɔnɔ bi gɛlɛya de bɛ yen donc an bɛ sira d'i ma fara i cɛ kan gbɛlɛya la n'i cɛ sɔmina k'a fɔ n'ale nisɔndiyala e bɛ nisɔndiya ka fara ale kan n'ale nisɔngoyala e bɛ nisɔngoya ka fara ale kan ni cɛ y'o lɔn a muso la dɔrɔn k'o le ka di muso bɛɛ ɛ cɛ bɛɛ ye a muso ye kɛ ten hakili ɲuman bɛ ala bolo ala k'a d'an ma falhayatu zawjiya tataqallabu bayna al-afrah wal atrah an b'a dɔn k'a fɔ ɲɛnamaya furu ɲɛnamaya bɛ yɛlɛma yɛlɛma de lon dɔ ka di wa lon dɔ ka go o la ni lon min diyala an y'o diya kɛ ɲɔgɔn fɛ ni lon min goyala an y'o goya kɛ ɲɔgɔn fɛ walahi mɔgɔ ka di mɔgɔ ye maa min n'i nisɔndiyala a bɛ fara i kan i ka nisɔndiya la mɔgɔ ka gbo mɔgɔ ye maa min n'a nisɔngoyala ale bɛ nisɔndiya n'i ka nisɔngoya ye bɔn ni cɛ k'o lɔn muso la a bɛ min ye dɔrɔn a bɛ min faamuya dɔrɔn ne ko man di muso in ye muso tɛ ne ka hɛrɛ fɛ parce que ni ne nana ni hɛrɛ ye ka a ɲɛsin a ma tuma o tuma a bɛ ne ka hɛrɛ yɛlɛma k'a kɛ balaw ni ta tiɲɛ ye bolo n b'a dɔn hali seli lon n'a ka seli ya i k'a dɔn seli lon ye nisɔndiya lon de seli lon ye nisɔndiya lon de ye seli lon ye dususuma don de ye hakilisigi don don nka muso dɔw bɛ yen olu ka balawu an'u ka halaki ta tiɲɛ a tɛ wuli fo n'a kɛra seli lon a bɛ cɛ ka seli bɛɛ tiɲɛ a bolo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un balimamuso e ye muso sugu jumɛn ye ni maa min bɛ o walanda kɔ an ba dɔ bɛ an baw cɛla ala kira ye an ba minnu yira k'a fɔ o kan ka kɛ dugalen de ye muso tɔw bolo ala ye an ba dɔ yira ala kira ye an ba dɔ yira n'o ye ala kira yɛrɛ furumuso ɲuman ye as-sayyidatu khadija

n'i kɔsegila ka hadijati ka ɲɛnamaya lamɛn an y'a fɔ cogoya min na hadijati y'o walanda caman de d'an ma ka fara cɛ kan a ya nisɔndiya la ka fara cɛ kan a ya nisɔngoya la ka cɛ dɛmɛ nisɔndiya wagati ka cɛ dɛmɛ nisɔngoya wagati khadija bintu khuwailid a ka ala kira dɛmɛ nisɔndiya kɔnɔ ka tila ka ala kira dɛmɛ nisɔngoya kɔnɔ a tun ka di wagati min na a farala ala kira kan diya la a goyala wagati min na a farala ala kira kan goya la ala kira donna kuruwo min na n'a ka san naani kɛ n ko khadija donna a nɔfɛ ka sɔrɔ khadija tɔgɔ ma fɔ ala kira tɔgɔ de fɔla a fɔla ko ka fɛnw tigɛ ala kira de ma ko mɔgɔ si kana fɛnw feere o ma khadija tɔgɔ ma fɔ a tun khadija tun bɛ se k'a fɔ ayiwa ala kira e kelen tɔgɔ fɔla ne tɛna se ka taa don kuruwo la ne tɛna se ka kɛ mɛ ayi khadija a ka ya hɛrɛw an'a ka bonya n'a ka dawula a y'o bila ka tugu ala kira kɔ a donna ala kira kɔ kuruwo la san naani dumuni bɛɛ banna o tun bɛ balo bin ɲaga de la ka ji min a kan walima ka tamaro kolo tobi k'o ji min la hawla wala quwwata illa billah a ni gɛlɛya nana mɔgɔ kelen min bɛ mɔgɔ fɔlɔ min bɛ cɛ fata fɔlɔ o de y'a furumuso ye mɔgɔ fɔlɔ min bɛ ban cɛ la o de y'a furumuso ye ni cɛ banana k'a dɛsɛ k'a muluku k'a fankelen sa mɔgɔ fɔlɔ min bɛ ban a la o y'a furumuso ye la hawla wala quwwata illa billah o kama ala kira ko n'a bɛna furu kɛ a ye dinamuso furu bilahi dinamuso t'a cɛ to bana na ka taa denguli yɔrɔ la dinamuso t'a cɛ to bana na ka taa kɔɲɔko yɔrɔ la dinamuso t'a cɛ to bana na ka taa lɔgɔdugu taga la dinamuso t'a cɛ to bana na ka taa sigi lɔgɔfiyɛ la bilahi dinamuso t'o kɛ ala ka hakilima d'a ma a dɔ fana ye jumɛn ye

i n'i ka dawula n'i ka cɛɲa n'i ka gbɛya n'i ka sabati i bɛ goya ye hali a tɛ fɛ k'i ye o le kana gbɛlɛya ye kati gbɛlɛya ni kana gbɛlɛya n'i ka fɛn min minɛ a tɛ bila n'i ka fɛn min minɛ i t'a bila cɛ tɛ se k'i bɔ i ka miiriya kan n'i k'i t'a la i t'a la n'i k'i b'a la i b'a la n'a ka datigɛ ɲɔgɔnna sɔrɔ fo n'a dusu sumana la hawla wala quwwata illa billah n'a ka kɛlɛ sɔrɔ cɛ bɛ kuma alimamuw bɛ kuma karamɔgɔw bɛ kuma wajulikɛlaw bɛ kuma a yɛrɛ ka mɔgɔw bɛ kuma n'a ye a t'a to ala kosɔn a t'a to karamɔgɔw kosɔn a t'a to alimamuw kosɔn a t'a to a furucɛ kosɔn a b'a digi fo ka s'a dan na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aa muso kana gbɛlɛn ka gbo ala ye muso kana gbɛlɛn ka gbo a cɛ ye muso kati gbɛlɛn muso disiba kuna muso muso min ya ko tɛ ban n'a n'a cɛ sigila tuma o tuma kɛlɛ min kɛla san saba a bɛ kɔsegin o kan kɛlɛ min kɛla san looru a bɛ kɔsegin o kan a tɛ ɲina ko kɔ silama ka kan ka kɛ mɔgɔ le ye mɔgɔ min bɛ ɲina ko min tɛmɛna an bɛ ɲina o kɔ min tɛmɛna an ka ɲɛnamaya ye nka muso kana gbɛlɛn a tɛ ɲina ko kɔ ala ka hakilima d'a ma a b'a ye muso dɔ den tun bɛ furu la a sera ka ladilikan kelen pe min di a denmuso ma a ko n denmuso n tɛ ladilikan caya n bɛna ladilikan kelen pe le d'i ma o ye jumɛn ye iyaka wal inad fa innahu yatrudu zawj min albayt a ko n balimamuso n denmuso n bɛ ladilikan kelen pe le d'i ma n t'a dafa fila fiyewu wa n'i ka baara kɛ ni n ka ladilikan ye i bɛ kɛ cɛ sago ye k'o ye jumɛn ye n b'i gbɛnna ka bɔ kana gbɛlɛya ni kati gbɛlɛya ni muso kunya b'i gbɛnna ka b'o ma dɛ sabu ko kana gbɛlɛya ani kati gbɛlɛya ani muso kunya k'o bɛ kɛ sababuya ye cɛ bɛ so bila pele pele pele a bɛ lu bila a bɛ dugu bila a bɛ jamana bila n ko cɛ dɔw bolila k'o muso to yen ala n'u ka kana gbɛlɛya n'u ka kati gbɛlɛya bolo cɛ dɔw ka dugu bila ka jamana bila ka tunu hali u t'a yɔrɔ dɔn paseke muso n'a ka ko sɔrɔ a tɛ ban n'a ka ko sɔrɔ sinaya la a tɛ ban n'a ka ko sɔrɔ sigiɲɔgɔnya la a tɛ ban n'a ka ko sɔrɔ a n'a cɛ cɛ a tɛ ban ni cɛ ni muso kɛlɛla muso le kan ka teliya ka yafa ɲini cɛ fɛ komi an ka walanda bɛna s'a ma cogoya min na muso kana to a n'a cɛ ka kɛlɛ ji bɛ kumu muso kana to a n'a cɛ ka kɛlɛ nɔnɔ bɛ kumu bali kabini n'i sɔmina k'a fɔ i cɛ dimina i kɔrɔ muso le y'i kan ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min bɛ girin ka yafa ɲini cɛ fɛ nka bi an ka tile la n'i ni muso kana gbɛlɛ ni kati gbɛlɛ bilala ɲɔgɔn na a b'a fɔ k'an b'a si ka bɔ ɲɔgɔn na i tɛ ne dɔn an b'a si de ka bɔ ɲɔgɔn na wa a ka fɔ cogoya min na o don han e le laban de bɛ kɔ segin a ma e le min ye cɛ ye e le laban de bɛ kɔ segin a ma ka na sigi ka yafa ɲini a fɛ k'a daari i m'a lɔn ɲɛnamaya yɛlɛmana a kɔfasa kan la hawla wala quwwata illa billah

tuma min na ni cɛ mako dol'i la dilan kan o min y'i furukun ye i ma furu minan nɔgɔ ko kama dɛ fɔ y'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛnɛ ka nɔgɔ b'o la muso i ma furu minan nɔgɔ ko kama o ye nafila ye muso i ma furu fani ko kama o ye nafila ye bon baleye o ye nafila ye ka bon jɔsi o ye nafila ye i furula min kama n'o ye farida ye su ani tile o de ye ni cɛ mako dola i la dilan kan kana o ni foyi jɛ a kɛla sɔgɔma o a kɛla tere fɛ ye o kɛla su fɛ ye o kɛla wulada fɛ ye o nɛnɛ na o funteni na o cɛ jaabi a k'i wele tuma o tuma a k'a fɔ a da la le ye o a k'i wele ni sɔgɔsɔgɔ le ye o a k'i wele ni ɲamunu tigɛ de ye o sabu muso bɛɛ b'a cɛ dɔn ni ko in nege bɛ cɛ la dɔrɔn muso b'a dɔn k'a fɔ n cɛ bɛ yɔrɔ min na ko in nege b'a la koyi sabu o bɛ kɛ ni taamaseerew de ye o dɔw ta u t'a f'u da la ni cɛ bɛ don ka bɔ la a bɛ sigi a bɛ wuli a bɛ muso b'a dɔn k'a fɔ ko bɛ n cɛ kɔnɔ kabini n'i k'a lɔn k'a fɔ ko b'i cɛ kɔnɔ i kana to a yɛrɛ y'a fɔ e le k'o daminɛ walahi muso min bɛ fɛ a den ye baraka n'ale bɛ ko daminɛ n'a cɛ ye i den bɛ baraka dɛ i den bɛ sabati i denw bɛ tɔgɔ sɔrɔ i denw bɛ bonya sɔrɔ o la muso i kana dilan tigɛ cɛ la abadan dilantigɛ kana ye i ka dosiye la muso ka kan ka waso ni fɛn min ye o de ye kabini ni n furula n cɛ ma n ma dilan tigɛ a la kelen o fana ye muso ka duwawu jaabi sira dɔ ye ala n'a sɔrɔ n ka dilan tigɛ n cɛ la tile kelen e ala b'a dɔn nka n'a sɔrɔ ne ma dilan tigɛ n cɛ la tile kelen e le ala kan bato kosɔn gɛlɛya min bɛ anw kan a bɔ an kan n den min taala examen na a gagne ye n den min taala baara ɲiniyɔrɔ la baara d'a ma gɛlɛya dɔ bɛ ne balimacɛ dɔ kan a bɔ a kan gɛlɛya bɛ ne fa kan a bɔ a kan nin ye muso ya dugawu jaabi sira teliman dɔ ye n'a bɛ muso min ka dossier la nka eh, dugu n'a fa buwake dugu n'a fa a n'a lamini muso min bɛ se ka nin fɔ a ka dugawu kɛyɔrɔ la a ka dɔgɔ dɛ muso ni cɛ k'i wele ka taa dilan kan n'i k'i ɲɛ kumu i ma ban i k'i ɲɛ kumu ah, an b'a fɔ n k'i banna ala ko kurana kɔnɔ masa min ka se kɔrɔtalen don nisa'ukum harsun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum ala ko masa min ka se kɔrɔtalen don ko aw musow y'a ka foro de ye aw ye don a ka foro la waati min ka d'a ye a ye don a ka foro la cogoya min ka d'aw ye masha allah mɔgɔ ka foro n'a jala i ye sɔgɔma i bɛ don n'a jala i ye tile fɛ i bɛ don n'a jala i ye wula fɛ i bɛ don n'a jala i ye su fɛ i bɛ don n'a jala i ye i bɛ si n'a jala i ye i bɛ tile fɛn min k'i diya i b'a sɛnɛ kaba k'i diya i b'a sɛnɛ a kan malo k'i diya i b'a sɛnɛ a kan saɲɔ k'i diya i b'a sɛnɛ a kan i ka foro lo a b'i ka bila la a b'i ka sago la n'a jala ye i bɛ don ni lanpan ye n'a jala ye i bɛ don ni kuran ye n'a jala ye i bɛ don ni buzi ye n'a yɛrɛ jala ye i bɛ don ten a dibi kɔnɔ yen mɔgɔ sago d'i ka foro ye donc ala k'i ye muso kɛ cɛ ka foro ye a sago le b'i la sɔgɔma a sago b'i la tile fɛ a sago b'i la su fɛ a sago b'i la a sago b'i la wagati min ka d'a ye n'a jala a ye a bɛ su ban la n'a jala a ye a bɛ tile ban la n'ale ma fɔ k'a sɛgɛla n'e le ye sɛgɛ ko kuma fɔ dɔrɔn i ka dilan tigɛ n'i y'i ɲɛ kumu dɔrɔn hali ni i sɔnna mɛ i k'i ɲɛ kumu i banna le n'i k'a yira a la k'a fɔ e bɛ yɔrɔ min na i sɛgɛlen don a y'a to waati wɛrɛ i banna n'a k'i wele waati min na i y'a jaabi o waati la hali n'i ka nandaga bɛ ta kan ɛɛ nandaga wa cɛ le ma wari bɔ wa hali n'i ka malo sigilen bɛ ta kan a to malo ka sisi nan ka ja daga kɔnɔ yen sogo ka yiran ka fin ka kɛ saribɔn ye a k'i wele waati min na n'i ko n cɛ n kɔnɔ sa n bɛna sogo bɔ turu la walima n bɛna sogo jigin ka bɔ tasuma kan n bɛna malo jigin ka bɔ tasuma kan n bɛna nan jigin ka bɔ tasuma kan i bɛna waati min kɛ o kɔnɔna la mɛlɛkɛw b'i danga fo tuma na min na n'i k'a jaabi balimamuso a tɛ sabali an ma ye denw kɛla kɛ cogo min na an baden alisilamɛw an denw b'an bolo cogoya di bi la hawla wala quwwata illa billah faw hinɛ bɛ denw na bi wa baw hinɛ bɛ denw na bi wa denw bɛ faw ladon la bi wa denw bɛ baw ladon la bi wa denw kɛla cogoya di an bolo parce que ni den de sɔrɔla fa ka dusukasi kɔnɔ o den kɔni tɛ aw dusu suma abada balimamuso a b'a janto nin yɔrɔ la wa nin aya fana b'a yira an na k'a fɔ nisaukum harsun lakum fatu harthakum anna shi'tum nin aya fana b'a yira an na k'a fɔ muso fana kan ka kafoɲɔgɔnya kɛcogo ɲuman lɔn kafoɲɔgɔnya kɛcogo ɲuman k'a lɔn ka cɛ kunbɛn n'o ye kafoɲɔgɔnya ban wagati cɛ b'a fɔ vraiment n satisfait la muso kan ka cɛ dɛmɛ o la an tɛna don walanda kɔnɔ nka hakilimaw b'a tɔ faamuya hakilima bɛ ala fɛ ala k'a d'an ma an baw a y'a denw lamɔ cɛ ladonko ɲuman na o cɛ ladonko ɲuman kɔnɔna la cɛ ka kafoɲɔgɔnya ka kan ka sabati cogoya min na kafoɲɔgɔnya yɛrɛ ka kan ka lɔn lɔn cogo min na a y'a denmusow kalan a la a n'o tɛ kojuguba lo dɛ aa kojuguba don kafoɲɔgɔnya in fɛn wɛrɛ b'a la min tɛ la ka diya ye anw nka a bɛ kalan le ɔ n'ala sɔnna waati nataw la o walanda b'an bolo insha allah muso kan ka mun kɛ dilan kan ni cɛ bɛ lafiya walanda b'an bolo dɛ aa n'ala sɔnna an bɛna musow lafaamuya o la hali n'o ma kɛ antɛni kan insha allah ala ka diinɛ faamuya d'an ma o la ala kira sallallahu alayhi wa sallam a yɛrɛ k'a fɔ ni cɛ ka muso wele ka taa dilan kan ni muso ka cɛ jaabi a ka wele yɔrɔ min na k'a jaabi o yɔrɔ la k'a dusu suma dilanko in kan k'a yɛrɛ labila cɛ ye fɛn saba muso b'o le sɔrɔ o kɔnɔ a fɔlɔ ye jumɛn ye alla yanzur azzawj ila ghayriha muso min bɛ dilan labila a cɛ ye muso min cɛ b'a la a sago b'a la dilan kan ko muso bɛ hɛrɛba saba min sɔrɔ a fɔlɔ cɛ tɛ muso wɛrɛ lajɛ cɛ mago tɛ kɛ muso wɛrɛ la sabu muso min b'a bolo k'a bɔ ka ban muso min b'a bolo pɛrɛn don a ye muso min b'a bolo labilalen don a ye muso min b'a bolo o bɛ dilan lɔn dilan lɔn cogo ɲuman na muso bɛ ɲɔgɔn dan dilanko in de la janya tɛ surunya tɛ bonya tɛ jalamaya tɛ gbɛya tɛ finya tɛ dilanko in de don muso dɔ bɛ a ka bon a ka jan a jɛlen don nka a tɛ foyi lɔn dilan na zéro à la base an ka ɲɛnamaya man kan ka kɛ komi baganw ka ɲɛnamaya ni bagan mako donla a bagan ɲɔgɔn na dɔrɔn a bɛ sin ka tɛmɛ ni walada ye dɔrɔn k'a yɛrɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a yɛrɛ ye a man kan ka kɛ ten ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam cɛ ni muso man kan ka kafoɲɔgɔnya kɛ f'a ye ciden bila ɲɔgɔn ma o cidenw ye mun ye balimamuso ɲɛɲini i b'a ye n'i k'o nasiraw dɔn wallahi ni cɛ banna dɔrɔn fo a ye wari kɔnte k'a don i bolo mais n'i t'a ɲa lɔn aw kɔni b'a ka ɲɛnamaya kɛ ten a bɛ den sɔrɔ de la nka min ye ni lafiya ye ani farisogo ka lafiya aw t'o sɔrɔ a ka furu kɔnɔ dɛ o la ko nafa fɔlɔ min b'a la cɛ tɛ muso wɛrɛ filɛ cɛ mago tɛ muso wɛrɛ la cɛ tɛ ɲɛsin muso wɛrɛ ma n m'a fɔ a bɛɛ lo nka muso caman de b'a cɛ jagoya ka taa muso filanan ta muso caman de b'a cɛ jagoya ka taa muso filanan ta cɛ bɛɛ tɛ nka muso caman de b'a cɛ jagoya tellement a b'a ye la k'a fɔ muso min b'a bolo ale tɛ hɛrɛ sɔrɔla so kɔnɔ a tɛ lafiya sɔrɔla so kɔnɔ a farisogo tɛ lafiya la a bɛ fɛ a yɛrɛ ka lafiya cogoya min na a t'o sɔrɔ la a bɛ fɛ muso in ka k'a ye cogoya min na muso in ka kolo a ye cogoya min na a t'o sɔrɔ la o de b'a to a bɛ ɲɛbɔ muso wɛrɛ fɛ k'a b'o ladon furu kɔnɔ n'i ɲɛbɔla muso wɛrɛ fɛ k'i b'o furu ala dari o ka taa bɛn sen ma dɛ n'o ma taa bɛn sen ma i bɛ sɔrɔ k'i bolo saba sabanan fɛ dɔw tor'o la fo k'o t'o yɛrɛ sɔrɔ muso naani kɔnɔ ala ka hakilima d'a ma a filanan n'i k'i yɛrɛ labila cɛ ye ka kolo cɛ ye ka sɔn cɛ ta ma i bɛ cɛ dusukun sɔrɔ i bɛ cɛ miiriya sɔrɔ i bɛ cɛ ka nafolo sɔrɔ muso muso n'i ka cɛ satisfait dilan kan ka cɛ sago kɛ dilan kan ka cɛ lafiya dilan kan i bɛ cɛ ka kanu sɔrɔ i bɛ cɛ miiriya sɔrɔ i bɛ cɛ hakili sɔrɔ i b'a ka nafolo fana sɔrɔ a sabanan mɛlɛkɛw bɛ diɲɛ i ma muso fɛn fɛn n'i sɔnna cɛ ye ka kolo cɛ ye k'i yɛrɛ labila cɛ ye ka cɛ dusu suma dilan kan ka cɛ satisfait dilan kan mɛlɛkɛ bɛɛ bɛ diɲɛ i ye mɛlɛkɛ fɛn fɛn bɛ ala bolo a bɛɛ bɛ diɲɛ i ma komi n'i murutila cɛ bolo cogoya min na mɛlɛkɛ bɛɛ b'i danga a b'o cogoya la n'i kolola cɛ ye mɛlɛkɛ bɛɛ lajɛlen bɛ dugawu k'i ye o dugawu de bɛ jigin i wolonugu la i bɛ den de sɔrɔ o kɔnɔna la a bɛɛ bɛ kɛ ŋaraw ye ala ka hakili ɲuman d'a ma o la an balimamuso an bɛ min fɔ ɲɔgɔn ɲɛnɛ o de ye nin n'a ɲɔgɔnna ye kanati maratu fi salafi salih maa ɲuman minnu tɛmɛna olu musow tun kɛla idha salati al-isha n'a banna sagafo seli la a b'a yɛrɛ labɛn k'a yɛrɛ kasa diya k'a yɛrɛ bila lafiya bila la k'a yɛrɛ bila minan kɔnɔ cɛ nege bɛ muso nege bɛ don cɛ la minan min kɔnɔ a bɛ n'a cɛ nɔfɛ alaka hajatun fiya ɛ n cɛ ɛseke i mako bɛ n na wa n cɛ mako bɛ i mako bɛ n na ni cɛ ko a mako b'a la fa biha wa nima a b'a yɛrɛ labila cɛ ye a bɛ kɛ cɛ sago ye a bɛ cɛ dusu suma dilan kan nka ni cɛ ko ayi n mako tɛna s'i ma bi khalas ko a bɛ seliji ta o yɔrɔ la ka eh, si seli la ala ye fɔlɔ musow tun bɛ o cogoya de la n balimamuso nka ne bɛ min fɔ aw ɲɛna i kana cɛ yɛrɛ ɲininka ko alaka hajatun yala i mako bɛ n na kana cɛ ɲininka o la na sigi a kɔrɔ dɔrɔn i ye to k'i bolo jɔsi jɔsi a yɔrɔ dɔw la hali n'a t'a kɔnɔ a bɛ jigin a kɔnɔ ala ka hakili ɲuman d'a ma mm. o la to k'a jigin jigin cɛ kɔnɔ sɔn n'o kɛla i b'a ka diɲɛ sɔrɔ i b'a ka kunnaja sɔrɔ i b'a ka hɛrɛ sɔrɔ i b'a ka duwawu sɔrɔ i b'a ka diɲɛ sɔrɔ i b'a ka wari sɔrɔ n b'a dɔn an bɛna an ka wajuli sonsoro yɔrɔ in na yan ka bɛn wagati ma insha allah min fɔla ala ka a baara nɔgɔya an ma mm. an balimamuso ala k'o latanga mm. ala ka bɔda di an ma an ka ɲɛnamaya kɔnɔ hɛrɛ caman bɛ ala bolo ala k'a d'a ma aw ni ce aw ka lamɛnko ɲuman na